Hustle yathu mtsiku la lero tikufuna ticheze ndi m'modzi mwa anthu osangalatsa kwambiri makamaka m'mene amapangira business yawo, m'mene amapangira hustle yawo. Sindiulura zambiri ndikufuna mutsatire bwino bwino chifukwa lero hustle yanga ikupanga zinthu zosangalatsa kwambiri. choyamba tisanapite mwina ku business imene mmakhala mukupanga ticheza zimenezi tidziwe dzina ndi ndani Ah, ine ndine mbusa Mhm. amene dzina lake ndine precious chilewe Precious chilewe Chilewe. ya Ah, kani ndinu abusaso?
ndine mbusa timangokudziwanitu mukakwera njinga yanu ndikumalengezera malonda anu koma cha ubusachi sitimachidziwa ayi ndithu tibwere ku bizinesi imene mmapanga chifukwa ndi zimene zatikopa maka mmene mmachitira bizinesi yanu inu bizinesi yanu mumayitcha chani kwenikweni chifukwa mumagulitsa zinthu zambiri yapa mumayitcha chani kwenikweni Ayi, timangoitchula kuti vegetable local. mwati chani chizungucho Vegetable local. vegetable local Yeah. munthu akakufunsani ra ine ndi wa vegetable local Basi. Self contained. self contained Ndithu. munayamba liti business imene Ah, business ah, kunoko ku Lilongwe mm. ndinayamba 2013.
oh Aya kumano mpaka nthawi fika Blantyre yeso chama ah, ah, 1999 1999 ndakhala ndikupangapo mu- Mhm. ndili mnyamata okay ya kumayenda nawo kenako ndinadzaduka capital mm. kenakonso ndinadzabwera kuno Mm. ku Lilongwe ndikuyambiranso pang'ono pang'ono ndiye kuti tinene kuti kuyambirira business yanu ya vegetable locals munayamba 1999 1999 koma ndili kamnyamata ndithu okay sukulu itatikanika mm, mm, mm. ya Kenako mwati ah sukulu yavuta nkuyamba. Mumalima nokha kapena nthawi imeneyo munkatani kuti mungofikira kuyamba, munangoyamba kapena basi? A, zambiri zimene ndimagulitsa ine ngakhale nthawi imeneyoyo ndimachita kuoda basi. Okay.
Ndizachita kuoda. Kuchokera ku Blantyre kumeneko? Ndithudi. Inali bwanji bizinezi nthawi imeneyo ku Blantyre? A, nthawi imeneyoyo bizinesi timangoichitabe nanga si tinali tisanaone patali bwinobwino kuti business imeneyi Mm. ikhoza kutithandizira madera ena Mm. timangochita poti ndiwo basi ya koma kunokobe timayichitabe moonesabe chidwi kuti ah, ikuonesa kuti mutu wake ikutha kuthandizirapo oh ndithudi kuchoka 1999 mwayamba business imeneyi kubwera ku lilongwe cholinga chodzachitanso ku Lilongwe inali geni yomweyi? Ayi, chobwera kubwera kunoko kwakukulu kunali kuzasaka timaganyo komano mm. ntazindikira kuti bwino kuti business imene matha kupanga mwa mtima wanga wonse mm. ndi ya vegetable for local vegetable for local ndinalinga lero tingoyambiranso yomweyo nde kuno munabwera chaka chanji kumapanga ku Lilongwe business kunoko ndabwera 2013 2013 yeah, good ndetu kuyambira 2013 up to now mpaka pano yeah.
business yake yomweyi ndi imeneyi Poyamba munkagwiritsa ntchito njinga kapena njinga inabwera mkatikatimu? Ayi, poyambilira timaseza pamutu. Oh.
Gondwe timaseza pamutu ngati chichi timachiseza pamutu. Okay. Masowa tabwera 2013 kunoko nazapeza ndagula njinga.
Kumayambiliroko zinali bwanji chifukwa azimayi ndi amene timakonda kuwadziwa kwambiri kuti amagulitsa masamba, kumagulitsa zinthu zosiyanasiyana, inu ngati mzibambo anthu adazilandira bwanji zimenezi? Ayi, tinaona kuti be gender fa kuli gender Mm. nde nafeso ti- tili othekera zibambo kupanga business imene ngati tingathe kukwanisa Mm, kuno mm. bwino so ineyo munga nda zibambo eh, ineyo munga nda azimayi azimayiso samanga mwa ineyo Oh. Ya, ya, azimayi samanga mwa- oh.
Ya.
zimenezi kuyambira even kalekalelo 1999 imene mupanga azimayiso amachepera kwa inu asamamaka iya Ayi.
amaziwa kuti ambewe amatha amakuitana ni ambewe Eh. limene ili lapa ntchito Ah, eh, handsa- ah, husba- ah, ah, Ehe. timati ah, muchizungu timayankhula muchizungu choncho eti Ehe. muuniversity Eh, ndi- ndi- tibwera Yeah.
ndi Okay, tunafotokozani chabwino, chabwino. Mm, mm. Ah, mwa- mwachi- mwachichewa tingonena kuti ndi nsangalasi Okay. ine ndimasangalasa anthu

Okay. Ma poem ndapangapo, Oh, ma comedy ndapangapo. okay.
Eya, kwambiri.
Ndi mumaphatikiza makomede komanso geni imene makhala Yeah, so mukupanga.
ndikapanga business Mhm.
ndimayelowesa ngati ndikupanga comedy. Ah, Koma kuti ndibwerese ndalama. zimaphatikizana motani pamene? zimaphatikizana fika kuti anthu amasangalala amaseka a business kupanda kulowesapo china chake chosangalatsa anthu Mm. sangathe kukugula munthu umafuna umu- umukope mnjira china yake Mhm. nde ndinaona kuti nziikapo nthabwala zosangalasa kuti anthu azimva kukoma ya mm. nde akamagula mm. ambiri amagulira nthabwalazo nthabwalazo nde business yanga imayenda ndi zimene zimakusiyanitsani pakati pa inu ndi azimayi kuti enawo sapanga nthabwala eh. koma inu mumapanga nthabwala
eh. mwandivalira jekete leroli mukamapita ku bizinesi mumavala suti bwinobwino chonchi Ah, kwambiri mm. ndikamapita mm. ku business mm. mbuyo mene mavala suti bwino bwino mm. komano makhala ngati kuti tikamagulisa makhala ngati tishubula nde sizimayenda mene zimayenda moti lero mene ndapangira business mm. ndi masiku onse zikusiyana oh. lerolo ndiona business sinachite bwino ya andangota ah.
amalawa amafuna munthu azioneka dokodoko ndi amasangalala yeah. amalawa ambiri kaya ngati sitimatha kucheza kuti Iwo a Mbex akamapanga business yawo yogulitsa masamba atatchena anthu amangoti aah chili ndalama ichi handsome ali ndi makopala koma mudzipanga mutaoneka ina yake Basi, nde mma- dogodogo. mmachita kuichuna kuti nde ndivale chonchi kuti ndikagulitse kenako ndivalenso chonchi ayi koma ine zimanimanga fika eh, si si chikhalidwe changa Okay. imafuna zioneka very smart fika anthu amene amatigula ni ma- na anthu osiyanasiyana ni mabwana ndithu Mm. eya ndeno ndimakumana ndi anthu amenewo ndiye kuti azindiona ndi dokodoko Mm. ndekha sindisangalala Okay. Azi- amaziona ngati zinthu zopanda ukhondo so ukhondonso Mm. umayambira iwe mwini Mhm. ya ndithudi tibwere ku mayitanidwe yanu a bizinesi mmene munkayamba poyambirira ah, munkayitanira mmene mmayitanira mukumaphatikiziratu komede Ah, poyambirira sinima sinimapanga chocho. Okay. Ya poyambirira nimapanga ina. Inali lebo ina. Inali lebo ina. Ya, inali lebo ina. Poyambirira inka- inali lebo in- inkaveka motani. Ah, poyambirira Mm. ah, timagulisa rape mpix chinix. Ya. Ndi imene monga Okay. zachizunguzungu. Mm, mm.
Ya. Nde mukamayitanira munkaitanira kuti chani mukati mu- muli pa ntchito no nthawi imeneyoyo tibwerano ku lebo yanyuwani koma ndifuna ndimve kaye Eh, mukati muli serious mukuitanira zimaveka motani? Ah, timakonda kuitana kuti lepu lepu nkhwani nkhwani phwanya chigwada Mm. chisoso chisoso koma sopano panopa ndaisintha Eya, panopa Inabwera ina. panopa imene ili mbwalo ndi itiyo. Ah, panopa Mm. imene timayitanira kwambiri ndi husband sleeping black jack

and so many more. yeah, good. ndifuna mukhale serious imene Yeah. mmakhalira kapena Yeah. comedy imene mmakhalira nde muyambe kupangira chimodzimodzi ndikuona pali katundu kutsogola Yeah, good, apapa yeah. nde mudziyitanira ngati mukuyitanirano mmene mmapangira business yanu Okay, yeah. Mm.
Uh, husband sleeping, blackjack,

Yeah. pali zinthu zambirimbiri zimene zikutchulidwa apa husband sleeping Yeah. ndikufuna tipitirize kucheza kwathu koma tingowauza amene akutionera pano kuti Hustle yanga mtsiku la lero tili ndi a Mbex Yeah. amene ndithu amagulitsa ma village mwa- paja mmati ma, ma vegetable, Vegetable local. vegetable locals Yeah. eya nkhani ya ma vegetable locals tikhale tikubwera posachedwapa zikatha izi. tikupitiriza kucheza ndi a Mbex amene amagulitsa ma vegetable locals koma amazinenerera zimenezizi mu Chingerezi kapena momveka mwa chingerezi Yes. zinthu zimene mwazinenerera zija tandiuzani ino kuziyankhula bwinobwino ndi chani ndi chani chifukwa zinazo mwina enaso akudabwa kuti african bubblegum nde kutiuti ameneyuyu okay african bubblegum Mhm. ndi matowo matowo ya zija ukamadya zimakhala ngati Yeah, eh, zimananda ndithu. zimananda mkamwamu choncho Yeah, good. okay mm. and the blood transfusion ndi chidede imene imafiira blood blood transfusion transfusion yeah, ndichidede yeah. blood transfusion yeah. so husband okay.
sleeping eh? mm. ndi mamuna ali gone oh masamba aja amati mwamuna ali gone yeah, mwamuna ali gone okay and black jack ndi chisoso hey, eh, so eh, mwamuna ali gone ndi chisoso timamikisa ndi kutendera mm. so zimamvekaso bwino kwambiri chigwada munati chi- chi- Chi- Chigwaxe or red pound. chigwaxe or red pound Yeah, awa ni masamba a chinangwa osinja kale. Yeah. chigwada chosinja Yeah, kale nde timato red pound. And so awa Okay. ni mango a fresh. Mm. Yeah, monga mukuziwa. Mm. So ichi ichi ndi chitambe cha mfuso. Okay. Uyu ndi denje wa mfuso, ndi khwanya wa mfuso. Mm. Komanso muli chikande ya komanso muli khwanya wa fresh Mm. nkhwakse monga ngati nkhwani Nkhwani Ya, nde wa- kunkhwakse. wa- wa fresh Eh, eh. ndi bonokse Ya, wa fresh bonongo zini poyambirira anthu sankakutengani ngati wachibwanabwana koma Ah, poyambirira anthu amangoseka Okay. Mu- ah, ngakhale panopa ndikamagulisa Mm. ambiri amangoseka okay Ndikampeza munthu ali okwiya Eh. amayamba kusangala ndikangofikamo. Oh.
Ngati msangalatsi wawo watani? Wafika. Ambiri amangoti serebu.
Se-
ine ndikucheza ndi selebu pano kapena kuti selebu ndiwo wathu Yeah. a Mbex amene ndithu amagulitsa ma ah, vegetable locals Yeah.
Inuyo pa tsiku mumagulitsa zinthu zochuluka bwanji? A, zoonadi, m'mbuyomu ndi pano capital yasiyana. Okay. Panopa ndithu timathamangira ndithu ka 30,000 kamakwana Oh. ka capital. Mm. M'mbuyomu timatha kupanga mwina ya after 10,000 mwina 6,000. Mm. Ya koma panopa tili pa 30,000 Okay. ka capital amene timatha kupanga. Mm. Ndikagulitsa bwino ndimatha kugulitsa ah, 60,000 Oh, pena 55,000 pena 50,000. pa tsiku?
Ndithudi zimatheka atsogoleri. pa tsiku Eh, kwambiri. ah ine ndi munthu wa makovid Ayi, ayi. ineyo ndi selebu ineyo Ayi, ayi, sa- oh Mm. kunyumba muta- mutayamba business imeneyi ah, nkumayitanira choncho mayi wa kunyumba amati bwanji Ah, basi pano panoso amangosangalala Eh. chifukwa zimabweretsa thandizo la pakhomo Okay.
ndipo pena ndi pena ana kumathandizikira kudzera mmenemu achibale Mm. ndi ndi ma- mayi anga okalamba timathandiziranso kudzeranso muthandizo limeneli Okay. ndi azichemwali kuchimene tinakwatira Mm, mm, plasinso akhristu kapena anthu amene mwina timakumana kuwatumikiranso ena amafuna mwina kuwathandiza nkuwapasa kena kake timatha timawapasa Eh, moti ndiwo zikatsala sitimataya Oh. timathogawira anthu

Ah, ulaliki one minute Mm. okay ah, ndikupasani marko 16 verse 15 ah, baibulo limanena kuti mukani ah, ku dziko lapansi mukalalikire uthenga wabwino uthenga wabwino ukuyenera kulalikidwa pena paliponse monga baibulo ikuyankhula ku mateyu 28 chapter 18 ah, yesu adauza ophunzira kuti tsopano mphamvu zonse zapatsidwa kwa inu kumwamba ndi dziko lapansi so ifeyo tinatumidwa kuti tikalalikire uthenga wabwino Uthenga Wabwino ukuyenera kulalikidwa osati kuti tingowauza anthu za uneneri, uneneriwo mwina pa iwenso osachitika ya koma tiwauze za Uthenga Wabwino kuti akalandire chipulumutso. So pa I want to preach in the word of God. Ehe. Serious. Wow. Uthenga wokulapa.
inu amene Eh. apa munasintha Serious, eh.
Ah, apano munakhala pastor Mbewe.
pasta mbewe Pastor Mbewe.
oyitanira masamba uja Yeah. ndi ambekse Ndi abusa ndi.
Yes. A man of God. ulaliki umenewo umene ukukhala ngati si ulaliki wochokera kwa ambekse amene timadziwa oyitanira aja iyaye amenewa ndi pasta mbewe Mbewe. oo Precious Chilewe. abusa yeah good
inuyo geni yanuyi mukamachita mumayika mtimapepala chonchi nkumagulitsa simumagulitsa ngati mmene amachitira ena kutapitsa kupereka koma mumagulitsa mmene kalili kapaketimu yeah timapanga chonchi poti Mm. it's already packed okay uh, because of what poti timakumana anthu amene ali pakati pa msewu mm. afuna za changu changu oh. nde iwe basi uzigundika kwa ezera munthu ali pa galimoto Mm. ndiye timapita akamata umamchedwesa Mm, apita mm, ge- geni ata yakanika so ine nditakhala pasi nalingala kuti tikhale tipangire choyipakira kale ya
chigwada chosinjasinjachi Yeah. mumachita kusinjiratu ku nyumba eh timasinjiratu ku nyumba kunyumba mayi timauza mayi sinjani Mm. ya chitenga chabwinobwino Nde- nde nthawi yake imakhala motani poti mmapita tukolo kum'bandakucha Ayi, ah, ndikamachoka kokaoda Mm. ndimafika ku nyumba ndikuwauza tisinjani ya asinjire pena ndimatha kuoda chosinjiratu kale kumaodako komweko ndimatha wayimbira foni kuti mutisinjire pobwera zanguta zangotenga oh.
ya good inu simunafune kuti mukhale ndi bench pena pake iyayi koma mudzingoyendayenda nkumazungulira nkuma- kuma- kumagulitsa choncho atsogoleri eti bs yokhala pansi Mm. ndiyopweteka oh. ya koma bs yabwino ndi yoyenda chabwino kuyenda kuti ndi- umayenda ndithu komano bs yoye- yoyenda umakumana ndi customer indirect mm. koma bs yoti yoyala umachita kudikirira kuyambira mamawa mpaka m'ma 12 kwa mwina akastoma akastoma angobwera awiri ndiyetu sinapeze kena kalikonse mm. ya komano ukakhala kuti ukuyenda chonchi ndimakumana ndi anthu osiyanasiyana aluzu landiolo mm. tsogoleri simmayiwala koma kuti zinthu zoti kuziona zambiri apapa simmayiwala kuti ndi ndi zinthu ah. mwakuti ah, sizitheka kuyiwala oh. sizitheka ndithu ndimakumbukira mumakhala mwayenda ndi katundu mungati pa tsiku ah, pa tsiku

Ambex-tu sinu munthu wamba serious Ma- muli ndi masomphenya otani a bizinesi yanu mwina popitirira ah, masomphenya alipo mm. ah, ndinalemba okay.
ya nalemba fika baba mati ulembe maso ako niwachelule mm. then nalemba masomphenya ndipo ali buku masomphenya ake ndikukhuza kuti mafuna nzagule galimoto imene ndizayike choyitanira pamwamba galimoto ya ndiye kuti nzapite kuujeni ku city ndikakhomere bwinobwino mm. ndikhale ndi id ya business yokwanira ndiye kuti ndizipita maofesi ndizipita kaya kumotelo ndizipita malo osiyanasiyana mwakasiya koja ndiwo komano ndiye kuti icho chizandithandira kuyitanira ndikafika mm. pa trading pena pake poti pali chigulu cha anthu basi n'kungodina imenecho ziyitanira ine ndi galimoto kutsika kena kukagulitsa basi koma mutamenya point Eh, eh, mutavala nsapato yanu smart kenako kali kajekete kanu Yeah, good. mukugulitsabe masamba koma Yeah. muchigalimoto Yeah. panopa mma- mmatha kukasiya mwina kwina kwake kaya ku- ku- ku- restaurant kaya ku lodge kwina kwake masamba zimatheka ah panopa Mm.
zikutheka pang'ono Okay.
makamaka ngati ma restaurant ena ndi ena amandiziwa ndimawasiyira Mm. makamaka mabwana ambiri ena anatenga manambala Oh. anthu ochepa ndithu anatenga manambala amandiyimbira ndifuna chakuti tikumane pakuti Mm. basi ndiye timakapezana koma panopa ndilibe customer okhazikika ngati ah, ngati motelo ngati kapena malo akuluakulu ndilibe Eh, koma ma- ambiri ndimangokumana chonchi koma ndimafuna atakhala choncho atakhala choncho Ndithu. ena angotipeza pano akudabwa kuti "Ah, a Ambex amene mwati amapanga chani tatiwonetsaniko kuti tifuna timve mmene mmachemererera malonda anu komanso kuwapanga okhala osangalatsa Ah, ah, okay. I'm selling this one. I'm selling vegetable. Chigwax already pound. Husband sleeping. Uh, blackjack. Sawax.

Zitex, eh? Bonox, eh? And so many men. Thank you. kwa amene simadziwa kuti okra ndi chani kodi okra paja ndi chani Okra ndi therere lobala. kwa amene simadziwa kuti okra ndi therere lobala mwadziwa lero ndi ambex amene akukuuzani akuti masomphenya awo ndi odzakhala ndi galimoto ndikumanenererabe chonchi koma akugulitsa pa galimoto nkumafika m'maofesimu anthu amene amakhala akuphweketsa ntchito za anzawo kuti ayi ayi ayi ine munthu wamuna ndikamenya ambekse ndidzikayitanira anthu azindiona motani uthenga wanu ndotani kwa anthu Ah. ngati amenewo panopa si nthawi yoti anyamata azikapeputsa za anzawo ya zinthu zina zimaoneka simple in appearance koma zikubwesera chani forex zikubwetsa ndalama Mm. Yeah, Oh, zikubwetsa forex. Eh, zikubwe- yeah.
so zifunika serious anyamata okhala very serious Mm. kugwira ntchito molimbikira Kuti thandizo lako lipezeke mu zochepa zomwezo Mulungu amazidalitsa. Taonani Yesu Khristu nthawi inayake anadalitsa Yohane 2 vesi 1 Yesu anadalitsa vinyo, madzi kusanduka vinyo koma nthawi imeneyo anthu analibe chani? Vinyo. Anthu an- amaona kuti basi akhoza kuweruka. So atadalitsa uh, zinali anamwanso anthu ochuluka wina anasala. Komanso anadalitsanso mkate ndi somba. Nadya anthu zina zinasala. So zochepa Mulungu amazitani? amazidalitsa. amazidalitsa ine ndimakhulupirira kuti izizi mulungu azazidalisa mpaka ta- tizakhala ndi galimoto mpaka za- zatosa galimoto mmenemo ndi mmene ndachezera ndi ambekse amene ndithu amayitanira ma vegetable loko zawo koma amayitanira muchengerezi mwaona mmene ndithu amachitira ine ndi Sunganani Siliya pitirizani kuonera kanema wa zodiac